ndị be anyị ekene m unu aha m bụ maazị ifeanyichukwu ihedigbo eshi m mpaghara obo anọkwara m n'obodo ondo ofe mmanụ na mbụ m na-ekene ndị niile na-enye aka ịhụ na asụsụ igbo bụ ihe ga-ehibe odo n'ala Igbo anyị maka na ọtụtụ ndị nne na nna ahapụla asụsụ anyị na-asụzi asụsụ oyibo ụfọdụ na-eji ya anya isi na ụmụ ha na-asụ asụsụ oyibo

ị bata sụọrọ ha asụsụ dịka onye Igbo ha gbarụọ ihu ụfọdụ na-emepe ọnụ gwa gị na ị sụọ asụsụ bekee iji wee maa atụtụ o nwere mgbe m jere obodo ofesi bata n'ọdụ ụgbọelu nke nọ na obodo ndị ofe mmanụ mgbe m tụrụ n'ọdụ ụgbọala n'ọdụ ụgbọelu ahụ m wee hụ otu nwaada onye be anyị onye akara aha ya e ji mara ya e biri ya n'elu uwe nke o yi m wee sụọrọ ya asụsụ ebe anyị ya bụ nwa amadi asị m na m sụọ asụsụ okwu bekee ihe dị otu a wutere m ma sị ihe aha abụrụ na a na-anụ ihe m na-ekwu ọfụma anyị na-anụ ya ọfụma ọ dịka netwọk ọ gakene mmadụ agbagote ọ gakene ọ netwọk gị mmadụ agbagote ihe dị otu a wee wute m maka na ị nee anya ndị ofe mmanụ o nwekọtaghị ka i siri fụ onye ofe mmanụ o were okwu bekee na-asụrụ nwanne ya bụ onye ofe mmanụ na-agwa ya okwu site n'okwu bekee o nwekọtaghị ka i siri fụ onye ugwu o were asụsụ okwu bekee sụwara nwanne ya ọ sọsọ anyị bụ ndị Igbo ọ ihe mere m ji na-ekene onye hibere ọnọdụ a m sị ọ ga-adịrị gị na mma ọ bụrọ maka ihe nrite nke unu tinyere n'ime ya mana ọ bụ iji nyere ndị mmadụ aka ka ha ghọta na ha bụ ndị Igbo iji nyere anyị aka ka anyị ghọta ebe anyị si iji nyere anyị aka ịkwado asụsụ anyị maka na asụsụ anyị dịzi ka ihe ọgbara gharị n'ụbọchị taa ọtụtụ ndị mmadụ enweghị ike sụcha asụsụ Igbo ha hapụ itinye okwu bekee ọtụtụ ndị Igbo amarọdị ka esi asụ ya bụ Igbo chaa chaa chaa dịka onye Igbo ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ o kwesịrị ebe ọbụla ị nọ ị na-egosi na ị bụ onye Igbo ọ bụrọ igosi ya site na ime mkpọtụ ma ọkwanụ ime okwu na ụka kama igosi na ebe a bụ ebe i shiri pụta ọ na-enye nkwanye ugwu asụsụ ebe anyị na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ ndị obodo ebe a mụrụ m anyị bịa anyị sị ọ na-achọ ụchọ asụsụ ebe anyị na-achọ ụchọ i nee anya ndị ọcha n'ụbọchị taa ọ na-amasị ndị ọcha ịsụ asụsụ Igbo anyị ọ bụrụ na unu nezie anya nke ọma unu ahụ na ndị ọcha na-asụzi asụsụ ebe anyị ọ maka na ọ na-achọ ha ụchọ otu anyị si asụ ya ya mere o ji na-amasị ha biko ụmụnne m ma ndị nwaanyị ma ndị nwoke ọkachasị mkpa ndị nke lụrụla di maọbụ nwaanyị ndị ji ụmụaka werenụ ya dịka kee ka m ga-esi wee kwuo ya werenụ ya dịka mkpa dịrị anyị niile ịkụziri ụmụ anyị ka esi asụ asụsụ ebe anyị maka na ọ ga-enye aka ọkachasị mkpa maka ọbịanihu ọ ga-enye aka iji wee kwado asụsụ anyị ọ ga-enye aka iji wee ka mee ka mba mba ụwa mara na ọ nwere ebe a na-akpọ ala Igbo ọ bụrụ na anyị na-eme nke a ọ ga-enye aka imekwe ka ndị ke na-eto eto mụta ya bụ asụsụ ọ bụrụkwa na a ga-eme ya n'ụlọ akwụkwọ ọbụla mee ya ka ọ dịrị mkpa na nwa akwụkwọ ọbụla ga-amụrịrị ka esi asụ asụsụ ebe anyị ọ ga-enye aka ijikwa e wee kwado ya ọ dị ka ohere nke unu nyere m erugo na njedebe ana m ekene unu ndewonu